Pop an phicnic leictreach i Sráidbhaile, b'shin an Gaeilge ar? Sráid Bhaile Sráid? Sráid? Nach breá Gaeilge atá agamsa, nach bhfuil sé chomh deas? Is mise Hugh Mac Giolla Chearra, deas bualadh libh, nó sibh a fheiceáil, go háirithe na muintir nach bhfuil Gaeilge ar bith acu, is ag iarraidh tacaíocht a thaispeáint, an, sin na daoine is fearr go gcaithfidh tú cineál dul, grá mór a thabhairt daofa. Tá mé anseo, mar is gnách, le mo chuid comhghleacaithe, le mo chuid cairde, ar dtús báire, tá mé anseo le hÁine Mhaoir. Áine, cad é mar atá tú? Tá mé ar.

Dermot, Ah, ah, go maith, yeah. Bhfuil aon duine ag fanacht Pink Moon? Ag iarraidh leaba a thabhairt dom, No?
Ok. Sin Bhuel. an, an, an motive amháin a bhí agatsa don deireadh seachtaine iomlán, is just, caithfidh mé aimsiú duine atá chun mé a ghlacadh isteach sa Pink Moon, so go tú in ann Yeah. glamping a Yeah, dhéanamh. yeah. Tá mé just ag iarraidh eispéireas glamping a bheith agam, uair amháin i mo shaol, gan íoc air. So, tá mé ag iarraidh dul isteach.

Mamaí Mór, Mamaí Mór Dhún na nGall agus an bheirt seantuismitheoirí eile ó Thír Eoghain agus ón Dún. Níl fuil an Chláir agam, is as Contae an Chláir mé ach. Tá sé cosúil le na Yanks, tá siad like tá mé sé! Níl! Is Éireannach mé, tá mé you know tá mo shean shean sheanathair as. Bhí cat mo dheirfiúr ó Éirinn. Bhuel ar a laghad tá Áine in ann a rá go bhfuil sí as áiteacha difriúil, tá mise. completely Brennan's bread, tá mé chomh inbred tá mé chomh Conamara, Nach sin. Cheathrú Rua mo dheaide, mo mháthair as Ros Muc, dhá thuismitheoirí mo mháthair, Ros Muc, agus máthair mo dheaide as Leitir Móir, like chaithfeadh tú cloch idir dhá áit. Sin achan duine ó Conamara, nó bhí? Yeah, yeah.
Connemara born inbred. Born and bred, sorry, gabh mo leithscéal. Brón orm, sorry. Gabh mo leithscéal, Johnny, go meascaim sin suas i gcónaí. Um, bhí an téama atá againn don, don, eh, don eagrán seo, bhí muid cineál ag smaoitiú cad é a bhí muid ag iarraidh a dhéanamh agus Tháinig seo ó, bhí comhrá againn ar an podchraoladh, obviously bíonn sibh ar fad ag éisteacht leis an podcast achan uile seachtain ar an Aoine ag a naoi a chlog ar Spotify agus ansin beo ar Raidió Shameless Rí-Rá arís. achan am, achan uile am! But, bhí muid ag caint faoi go raibh ormsa foghlaim cén dóigh le Riverdance a dhéanamh agus bhí muid ag iarraidh smaoitiú, bhuel, cé cineál, no, ní thig liom é a dhéanamh anois.

agus ansin déanann tú cineál cúpla step mar seo, cúpla step mar seo. Tá actually iontach furast, bhuel so iontach furast and then bhí siad like alright táimid chun an ceol a chur ar siúl anois and it was like barra barra barra bap bap barrara agus like machine gun feet or whatever ehm so ní bheinnse in ann é a dhéanamh mar is ceart so yeah but bhí bhí giota beag dá seo go léir, giota beag cosúil is a bhí ag an ghlúin. Bhí giota beag de cineál shuffling fosta, not like LMFAO but like cineál cosúil le giota beag dá seo. I'm telling you, listen, tap dance mise, tap dancer mise sula raibh mé mar, but yeah, is professional river dancer mise anois so beidh mé le feiceáil istigh sa gcéad. Cheapfainn go raibh muid le feiceáil ar fad. Níl go leor spáis. Níl go leor spáis. Mansplained! I don't know man, tá cúpla daoine nach bhfuil sé déanta. Yeah, bhuel, níl sé don mhaitheas duitse, you know, tá sé don na éisteoirí bochta, seans nach bhfuil seans acu,

An dóigh a bhfaigheann siad mná i gConamara? Cheap mise Conamara was just showing the family tree. Sin an dóigh a bhí siad ag bhí like An ní col ceathracha, col seisearacha, it'll do. Tá muid basically, níl muid col ceathrar, basically.

So, seo ceann a dúirt Cillian liom ar maidin. Tá mé ábalta rud ar bith. Cead agat seo a thaispeáint ar stáitse. Tá mé ábalta rud ar bith a chloisteáil, is cuma cé chomh fada ar shiúl is atá daoine. So, bhí mise i mo luí aréir, chuaigh mé a luí thart ar leath i ndiaidh a dó, chuir mé isteach na earplugs, agus fós bhí mé ábalta cloisteáil gur leaindáil tusa ag an campsite agus go raibh tú ag labhairt le Cillian. Agus ansin chuala mé comhrá eadraibh faoi. fáinne faoi leith agus Cillian a rá, Ó, bhuel, beidh sé i ndiaidh California, i ndiaidh ár dturas go California, mar you know níl mé ábalta íoc as an dá rud ag an am céanna. But sa chéad bhliain eile agus bhí tusa a rá, Oh yeah, sure, mé fhéin is James ina bridesmaids, go mbeidh.

Talent is a strong word but yeah ach not for bualadh bos dó sin! What the hell! Rinne mise mansplaining ar Riverdance agus cha bhfuair mise aon rud agus déanann éinne cúpla rud le malaí s'aici so she's all sorted. James, sular insíonn tú do do hidden talent anois an gcuirfidh muid an bocsa thart? So tá bocsa beag againn le le páipéar agus achan rud le le páipéar agus seo mamager anois thart suas. Sorry tá sí gaoithe. Dia bhfuil tú gaoithe? Tháinig sí léi chomh ullmhaithe, bhuel, daoine a bheir leo lón s'acu chuig EP, like. Cé atá chomh ullmhaithe sin? Tá crisp, crisp rolls aici don deireadh seachtaine. Crisp roll? Yeah, potato rolls. What a fucking icon, absolutely. Yeah, maith thú. Dochreidte. So, páipéar agus dhá. So, agus James a mhíniú, eh, maith thú, yeah. James a mhíniú, eh, a, a hidden talent. Tá muid ag iarraidh go gcloiseann muid cad é na hidden talents atá agaibhse.

So, ach sin, dúradh liom go raibh tallann agam, mar nuair a chuaigh mé go Morocco, bhí mé ag spraoi thart agus bhí mé cineál ag déanamh aithris ar, b'fhéidir, cúpla duine atá sa phub agus cheap mise go bhfuil mé in ann an aimsir a léamh i trí chanúint na hÉireann. Sin, sin brag ollmhór, sin brag an-an-ollmhór. Yeah. Like, má tá tú in ann, like, like, you're, you're swinging for the fences anseo, 'cause le déanamh, like, an aimsir is.

an aimsir láithreach ag tíocht uaidh Electric, an picnic leictreach. Agus anseo anois ar an Sráidbhaile, tá muid anseo agus tá sé ag scoilteadh na gcloch, canúint Chonamara. Agus anois tá muid ag éirí suas go dtí Thír Chonaill, Thír Chonaill anois agus tá sé ag scoilteadh na gcloch fadúda fadúda. Iontach! And then gabhann muid síos go dtí canúint na Mumhan agus tá muid anseo,

galánta. Bhfuil an Stradbally Inn feicthe ag daoine? Bhfuil siad feicthe agaibh? Like, cén saghas? Tá sé feckin' mental. Like, it's like. Is cosúil pub. It's pub beag, but like, bíonn like trad sessions agus achan rud acu istigh ansin. Ach an rud faoi, bhí eispéireas iontach agamsa sa Stradbally Inn go dtí a thosaigh ceann go na acts ag casadh agus. What?
Thosaigh sé ag casadh and then dúirt sé, oh tá brón orm, tá orm an mic a shocrú, mar duine íseal a bhí ann. Agus tá Bloc TG4 théis físeán a chur amach agus tá mise isteach ann agus glaoitear Short King orm sa físeán sin. Agus sin gan amhras orm, dúirt mé Yes, Short King leis an fear ar an stáitse. Agus stop sé ag casadh agus literally rinne sé like handshake liom os comhair chuile dhuine. So go aon bhean a bhí.

Tá muid ag teacht isteach i gCúil an tSúdaire. We're coming into Portarlington, please mind the gap. Yeah, maith thú!
Tá sé ar fad anseo don deireadh seachtaine iomlán! Má tá aon Irish rail needs agat, má tá tú ag iarraidh a bheith railed, seo é an fear le bheith á lorg. What? Jeez! An chéad cheann eile anseo.
Tá cineál péire seo mental ach tá a fhios agam go maith cé scríobh iad so Is féidir bra a chur ar chailín le lámh amháin ach ní féidir liom é a bhaint. So is féidir leis an duine seo. Is féidir leis an duine seo bra a chur ar bean ach ní féidir leis é a bhaint.
An bhfuil muid in ann sin a dhéanamh anseo? An bhfuil cead againn daoine glacadh bra?
Má tá duine ar bith sásta ag iarraidh a dhéanamh leis an bra a ghlacadh or cur ar siúl. Ná bí chomh pervy. Deireann sé sin ar an rud!
Deireann sé sin ar an rud! Any volunteers?
Yeah! Moving forward.
Sorry. It's a broad of anyways, so... Uh,

I'm actually excited that Tom Odell ag dul tráthnóna agus Paolo Nutini agus na Saw Doctors agus The Wolfe Tones, súil go mór leo sin a fheiceáil tráthnóna. Sorry, Wolfe Tones ag EP is an rud is iconic ar chuala mé riamh. Sílim go mbeidh an Electric Arena ró-bheag dóibh. Sílim go mbeidh níos mó daoine ag sin ná a bheidh ag Gavin James ag an phríomhstáitse.

ag canadh Saw Doctors taobh amuigh don phobal. Is ag screadaíl, sílim nach ndeachaigh an cailín seo a luí ar chor ar bith, a bhí sí, oh. The Joyce Country Céilí Band never sounded worse. Ocht ar maidin. Ocht a chlog? Yes!
Yeah. Mise i mo chodladh like agus sin just like Well that's right like sure Ma like cé tí ina raibh sí cibé bhí sí ag casadh I don't know cé tíanana. Sílim go raibh sí bozal sin ar ar sa héin.

Idles is like hard punk, like rock, like lad mór le like croiméal mór, yeah actually Argent Acosta James actually just nuair a eh but just like topless and ag screadáil like le chan whoa put him on eh Belly dance. sin an ding sin an ding sin an ding eh, and obviously Super Céilí fosta, Super Céilí ag gabháil fhéin seo. So, caithfimid an tacaíocht a thabhairt do na Gaeil. Buíochas go deo, tá mé really súil leis. Dté. Bhí ceann ann anuraidh chomh maith, bhí gospel choir ar siúl maidin Dé Domhnaigh. Yes! Agus bhí achan duine caite agus just shuigh siad síos ar an bhféar, Yeah. ag ól cupán caife or whatever maidin Dé Domhnaigh agus sóirt thug sé beocht dúinn uilig arís. Yeah. Bhí siad chomh, bhí siad chomh dearfach agus.

so thiocfadh linn triúr againne a bheith pósta, like a married, lena chéile. like a married throu-, like bheadh muidinne cosúil, bheadh James like David Haye na nGael, he would just be like, like a a running the throuple game like a céad faoin gcéad. But an ndéanfadh sin, an an ndéanfaidh muid sin, an rachaidh muid chuig an an an I mean. an phuball?
Ah, na. Ah, bheadh am ar dóigh againn. Moving on. An- ní Tá mise ag dul le fear Jamie Webster pósta é. acu. It'd be real to me, you know. I mean, ní Vegas é seo, ní actually.

Wow, ok. Tá mé sásta go bhfuil muid ar fad anseo. Ní dóigh go bhfuil daoine róshásta bheith anseo ag an bhféile, níl siad ag súil le duine ar bith acu. Tá. No, bhí siad ag súil le muidne ar fad. Bhuel, so tá Fred again ann anocht. Fred arís mar a chuirtear air sa Ghaeltacht.
Tá na Coronas ar siúl ag an am díreach céanna le Fred again. Tá go leor clashes inniu leis an schedule. An bhfuil tú ag iarraidh a ghabháil ag Coronas though? Ní fhaca mé riamh iad.
Sílim gur mise an t-aon Éireannach nach bhfaca riamh iad.

It's just been Magoni Guion ma. Cé, cé hiad na daoine a shocraigh suas sin? Ah, níl a fhios agam, but that, that person deserves a raise, Aodh Mac Géigearán as sin, that's brilliant. Tá caravan karaoke ann fosta, and it's like tiny caravan go dtig leat dul isteach ann agus karaoke a dhéanamh. Agus tá capall, tá ponies agus madaí Yeah, it's san greyhounds.
chomh maith. Tá capall acu? Yeah. Yeah, mini horses.
Sort Shetland ponies beaga acu. Now tá an boladh lofa istigh ansin, ní rachainn Yeah. isteach ann. Tá sé deas amharc orthu, you know.

So is banger é! Ní rud mór é karaoke in Éirinn. Ach nuair a chloiseann tú Meiriceánaigh ar phodchraoltaí bíonn siad i gcónaí ag rá 'Ó, seo an t-amhrán a chanaim' agus bíonn ceann acu mar go ndéanann siad chomh rialta sin é. So níl a fhios agam.
B'fhéidir rud éigin ó One Direction, b'fhéidir. Dhéanfá tusa ceann de One Direction, like Niall Horan thuas ar an stáitse.
Oh, mhothaigh mé trí déag arís aréir. As in, thús an gin. An raibh tú ag caoineadh? Bí ionraic an raibh tú ag caoineadh? No, bhí mé thuas ar ghuaillí James as a crush-áil.
Agus ghlac mé físeán. Agus an méid go dtig leat a chloisteáil ná mise ag screadaíl story of my life. Ní thig leat fiú Niall a chloisteáil. So scrios mé dom féin é but no, bhí, shíl mise go raibh seisean iontach. Yeah. Bhain mé an-sult as an cheolchoirm sin. Cha raibh mise ag, yeah, bhí mise ag Steve Lacy, bhí mise, I'm too cool do Niall Horan, gabh mo leithscéal, sorry. Tá mé just, tá mé just. Níl tú basic go leor, a dhuine, Niall. Just gabh mo leithscéal. Bhuel, I mean, bhí tusa scarred anuraidh ó dhul ag gigs liomsa.

No, genuinely, sin an t-amhrán amháin a bhíonn sé ag éisteacht leis, basically. Bhuel, like, níos mó ná amhrán amháin. No, no, no, like Spotify Radio Cian Ducrot, sin an rud amháin. So nuair a bhínn ar turas bóthair a dhéanamh le James, Oh, it's fucking, tá sé oh my dolaí. God.
So bhí ormsa tiomáint ó Gaillimh go Béal Feirste le James agus bhí na hamhráin chomh brónach, ach i- idir na hicin bhó- bhrónacha bheadh cúpla ceann like ceol tíre ó Chonamara. Just measctha isteach ann a bhí sé uafásach.

Agus má tá gá le mé a aimsiú na meáin shóisialta tá mé mar Hugh Carr here ar Twitter Hugh Carr here no claps that's great yeah go raibh maith agat Hugh Carr Deirdre Ní Fhurasta ansin. Agus gnáth Hugh Carr ar TikTok.
Go raibh maith agat Beidh muid ar ais arís an Aoine seo chugainn le eagrán úr de Na Seansálaithe ach go dtí sin bainigí sult as Electric Picnic! Good luck!